É sin agus go leor eile ag tíocht chugaibh ar an samhradh linn, Dé Máirt ag leathuair tar éis a 8 ar TG4. Ní in aisce a'msa na deochanna sin, a Mhíchíl.

I ndáiríre. Yeah, breathnaíonn tú cosúil le model sa ngeansaí sin. Bhfuil a fhios agat gurb é sin go díreach a dúirt Síle liom inniu. Oh yeah?
Great minds think alike, eh? Mm, bhí comhrá an-suimiúil againn. Oh, an raibh, anois? Ach ní raibh sé leath chomh suimiúil leis an gcomhrá a bhí agam le Eoin. Oh, bhuel eh, is duine an-suimiúil é Eoin. Yeah, an-suimiúil ar fad. Dúirt sé rudaí an-spreagúil fút.
Fúmsa?
Mmm. Dúirt sé gur iontach an oibrí thú agus go raibh tú an-dedicated? Bhuel, sin mise, ceart go leor. Is go raibh Seán an-sásta le do chuid oibre. Agus tá mé cinnte go bhfuil. Yeah, bhuel, cén fáth nach mbeadh a phleidhce is tú ag obair in aisce?
Níl mé in aisce, Bernie. Bhuel, céard é féin mar sin? Is
Training period, yeah, training period, eh. Gan pá, gan pingin dhá shaothrú agat.
Bhí mé ag goil chuile shórt a inseacht timpeall ar. Breathnaigh, just ná bac tada a rá liomsa níos mó. Tabhair dhom seans rudaí a mhíniú. Tá mé tinn tuirseach ag éisteacht leat, Liam, just grow up! Fan nóiméad, Bernie!

Tá Caitríona dochreidte. An raic a tharraing sí tar éis an makeover a thug mé di. You talk about overreacting. Ní raibh ann ach cúpla spota. D'inis sí do chuile dhuine faoi. Anois ní ligfidh aon duine gar dóibh mé. Bhuel, céard faoi Angela sin?
Yeah.

Go raibh maith agat, a Mhícheáil. Cad anseo? Gabh i leith. Inis scéilín dom. Aha. Céard a thug bean as Tír Chonaill go dtí an áit seo an chéad lá riamh? Ó, chan mise an t-aon bhean ó Thír Chonaill a tháinig anseo. Ó, tá a fhios agam, tá a fhios agam faoi sin, yeah. Ó, gabh mo leithscéal a Mhícheáil, chan éinne a bhí i gceist agam. Is cuma. Ní chuireann sí isteach ormsa níos mó a stór, bíodh a fhios agat. Tá mé cinnte go dtiocfaidh sí ar ais.
Mar dúirt mé,

Ach ar ndóigh nach fearr liom a bheith in éineacht leat? Ná a bheith i mo shuí ansin sa mbaile agus mé maraithe le imní fút. Ah, muise grá mo ch-, ah, grá mo chroí thú thoir. Caithfidh mé súil a choinneáil ort, ar sein.
Breathnaigh, seo é an chéad aistear againn le chéile, ach ní hé an ceann deireanach é, le cúnamh Dé. Le cúnamh Dé.

Yeah, b'fhéidir.
So, an ndéanfaidh tú é? Déanfaidh. Bhfuil tú mór liom anois? Tá tú mór anois liom, a Bherni. Tá, seans.
Right, beidh deoch air mar sin, mise ag ceannacht. Is cá bhfuair tú an t-airgead?

Bhí sé thart ach tá sé fhéin is Berni imithe in áit eicínt. Oh right.
Eh, nó just dúirt sé liom bualadh isteach anocht. Eh, an bhféadfainnse tada a dhéanamh dhuit, Robbie?
Em, no, no, feicfidh mé aríst é, right? Robbie, ó rud amháin, cén chaoi a bhfuil do mháthair ag déanamh, a stór?
Eh, yeah, tá sí ag déanamh go maith. Eh, tá mé ag dul isteach go Gaillimh anois, eh, caithfidh mé an teach a fháil réidh. So is gearr go scaoilfear amach í? Yeah, is gearr.

Phaddy, bhí mé ag cuimhneamh céard d'fhéadfadh muid a dhéanamh leis an airgead.
Sea?
Bhuel, Bhí mé ag cuimhneamh gur iontach an infheistíocht a bheadh ann. Ah, Rita. Not more bloody stocks and shares. No, no, no, no, no, ní hea. An caife.
An caife? D'éireodh thar barr leis dá mbeadh sé oscailte san oíche. Tá tú ag iarraidh an t-airgead a chur isteach sa caife. Bhuel, níor labhair mé le Jack faoi fós. Bhí mé ag iarraidh é a phlé leatsa ar dtús.
Like, you haven't made up your mind already? Pheaidí, is iontach an infheistíocht a bheadh ann. Tá gá le bialann dá shaghas i Ros na Rún. No way, Rita. Now, ba chóir an t-airgead seo a úsáid chun security a thabhairt don chlann, an veain a íoc, morgáiste a fháil, an teach seo a cheannach ó Agnes. Ní bhfaighidh muid an deis go deo arís. Tá an ceart agat.
Ní bhfaighidh.
Bhuel, tá m'intinn déanta suas a'm. Tá mé le labhairt le Jack faoi amáireach. Bhuel, cén fáth ar bhac tú ar chor ar bith ceist a chur orm mar sin? Mar bhí mé ag ceapadh go dtabharfá tacaíocht dom. Bhuel, d'fhéadfá chuile phingin dhó a chailleadh. No, no, ní ligfidh mé cead duit é sin a dhéanamh.
Ní ligfidh tusa cead dom é a dhéanamh? No, ní ligfidh.

Beidh na Golden Girls as baile ach ní fhágtar an teach falla th'éis na bhfógraí.